ka m jikwuba gị kpọsị anyị na-eji ifo bụrụ gị fanyị eh? ka i si wee mee bụ oke Emeka kpọọ gị ị mere Emeka azị na oke na-aga n'ụzọ n'efu ụdị orue ụbọsị aga mụ na gị na-agakwa Ndubuisi akpọkwa gị i mee dị anya cha cha cha ka ịma onye Ndubuisi bụ

ihe nke a na-eme gị na agbara ọ dịswatụ ụbọchị ọ gịnị gwanụ m okwu nụ gwanụ nwanne gị okwu maka ama na ọ bụrụ na ị gwarọ mmadụ niile okwu na ị ga-agwa mụnwa bụ nwanne gị ọ bụrụ na ị gwarọ Ujunwa na Nneka ka anyị si na-egwu egwu n'obodo ma anyị natacha na ọkwanụ m bụ onye ị ga-agwa kedu ihe na-eme gị ị ma na ọ bụ na oke ọrụ ihe a juru n'ọnụ kọcha na-emepụta

ike mehu gịnị bụ ọ na-ekwu
eri ha meri ịnọwa ala nna gị agbọghọ m na-ekwu ma m jeka aka adịgọ ị na-agbali gbali rọ hmm. ọkwa na ọ bụghị obe agịnị onye ọhụrụ mmadụ na obi m nta dị a sịdịrị m na nchụgbu ekwa ka m jeme na nke nsize na nke mbịa na nke mụ na ahụla ekwa nke anya agha na-emego m nwoke ahụ m hụrụ ọ na-ama ọ dị n'ezigbo ọyị na ọma ọ bụ na ọ maka ụbụ aga ị ga-agwago na anụ teke emi ma gị emi ma gị emi o ka amụ na onye ajụrụ anụ ga-ajụ onwe onye. ijikọ na onwe ga Ọ ga-ajụ onwe gị onye na-ajụ mme m chobere chobe se m na-ere na akpa m ga-ewega ka m jee chọọ ya onye mkpụrụ onwe onye ke. Aye. Onye ga-ebe
odo Ee. ke nka manụ na amadị ihe na-asụ bụ mgba o nwere ndị isi echi abịaghị ịbụ mgbe ọ bụ na-asụ asụsụ nke m ndị onobo agwazina m onobo amarọkwa m ị ma na ihe m ji aka agwụ na-atọ ịka biko ka ọ dere ka m chịkọ nchụnchụ be wee tako nọ Yeah,

Eze Jukwez.
Keta ụka gbasa. Ị mago. Ada nne m amago m. Keta ụka gbasa amakwa na ọ maka okwu nye ka nanụ. Ọ ndịom kpojuru ndịom ụlọ ọ bụ maka ọtụma. Ọ bụghị na ọ lụmara onyenye na o kpo ndịom ekpo. Ba na-ekwu. Mma.
ịlagharị nke gị ego ka m gwa unu sị a lụte ndịom ise hmm? chi hmm? ihe mma na mma ga-ejikọ mebe di ya ọ lụ di ịyagasị na garị ere gị anyị ma ọ lụ di ngwanụ jee irenu ere na ifu a mgbe ọ bụ ka asụkwụ ga-ekpu n'ọnụ ha adịghị nanụ ma ha adịghị ebu mgbe m ji alụ udiri oge ịlara ama m tukwetebe nna m pụgara aka

nkwado ndị na-ege mmanụ ahụ were mmanya na-eju na-eme ọ ya m na-asị ịnụ mara ya mmanụ
onwe

Laire le nọ. emereme pee ka agbanụ nkiri ili agwụkwọ m unu na-enye so gwa m anụmanụ ka ọ mara amara na-eme obodo ihe ọ bụrụ na ọ bụghị anụ ọ ga-apụta mgbe na ya akwụma na-enye n'ụzọ ọwụ okwujemere m nkwujemere m anyị na-abọ chi ma

Ogbuke na-eme nta n'imoro ka oru na ọlụlụ si na ịlụkọ ọgụ. Chineke, ekpe mere taa, ekpe mere taa. Wo, taa bụkwa mgbe ị na-anụ na n'ala gị mụ ya adịghị gị n'ekọ. Ma ọ bụ na ịlụkọ ọgụ. Ọ dị anyị na

Gị mgbe ya bụ ị maghị ogbuke ee na amaghị ogbuke ga-abụ gị onuhe na-egbu akwụ na-ete nkwụ
amara m ya. ogbuke onuhe na-eri na-abịa ebute mama anọ
o mere gịnị
mama sị m na ogbuke were mmanya m na-eju mgbe m dọja
ike agwụkwa Asị m ya na omeg.
Nọ m na. Ọ metụkọ unu.
Ọ metụkọ. Chemekwe chemekwe. Ọ bụ mgbe m nọ.
Hmm.
O nwekwere ka ọ dụ. Nọ m na nwoke wee nwekweghị nsogbu. Nwoke bụ ezigbo mmadụ, nwoke dịkwa yie. M ga-abịa ị na-atakachi n'onwe gị keteke nwe.
Ekpokwe m na nta. Ọ bụ gịnị?
Ya nọ bụ ihe unu kpara akpa.

apụta ahụ agwakwa m mama gị ka ọ gwa gị ka ị mara amara n'oge na mụ bụkwa tii Ada Nsụka o nweghị di gị ahụ cheme ngwa gị ọ bụ ogbuke be a na-eke ka ọ bụ ogbekwa nna ikwe m aja ahụ m ukwu gị n'ụhụ adị ka nju oche n'ebe anyị ngwa gị ezigbo ọnụ ọba nke ma ndị ezigbo ọnụ ya mgbidisi mkpowa ihu ka ọ dị igubo belt ọkwụrụ be anyị

bịa bịa bịa ka ewele dị iwe ihe m na-agwa gị bụ lere ogbuakwụ ị alụghị ogbuakwụ elere ndị nọ ma bụ ji alịarị mmego bụ o nwegị ihe ada nsị tara ahụ kọrọ n'ụwa anụma m jekwute ndị mmanya m jekwutekwa ndị na-ekpe ihe m na-agwa gị bụ na

ka m lalịgịrị alalị ọ bụkwa m ada ada ị asị m na ada onye na-enye ndụmọdụ ya na-enye mmanya nọgọdụla eke na onwe ka laa lọbụ na kedu ụzọ bụ si ya bịa ụzọ elu mmenụ epụtaba anamara die au chukwu au

itodo todo diriri itodo eje m ya n'ugbu fọ onwe m tewe itodo igbo odogwu agadaga dị agwọ ọrụ n'elu mmanya ka m tegide nene itodo iwe merụ ụtụtụ were akpara achị ya itodo ọ dịghị ọyụ atara chigide ewu ọkwa gị bụ anụmanụ mbụ wara agbachite ndị bụ kamara ubu sị na m na-aṅụ mmanya ọkwa gị ịbụ onye bụ belulubelụ ewu eshi

dabakwụbago ka itoji eriena riena riena ajọ mme dị gị n'ume dịrị gị n'ọbara dịrị gị n'akwara dịrị gị n'ụbụrụ ishi bịa ga adị gị na nna isi chi gị kwanụ gị pe kama ada mgbanwe ya lakte gị gbara nme ka tọgọ chi gị akwa akwa manụ gị pe Bugasırız diye

nwere kai kai abagala ịgwọrọ gị mebụ ka m nye mmemme

onye onye dị ka gị na anaghị ehegete nshi nyụ inukwu ya elekere onye onye na-ekwu eri ga inukwu ya eri mgbe m si nweta ihe m ji eri n'elu ụwa m nọ n'ime ya na mmanya nọ nwa ụbọchị gbuje gị akwụ jekodo ya na-eshi ha ka m jee gbute m jee gbute chechara akwụ mbe ndị chechara acha nwunye nyere m a na-eke orija onumebu na azụ bunu agị kụdịkị iwe gị iwe agị agị biko dịkị ịmakwanụ akọghị m ọdụm n'obu

unu jide anụ ụda anya mụ bụ ogbuke ogbuekwu nke mbụ ogbuekwu

ịkara obu dịrị ọdụdụ azị m etiti azị m ị na-eme ka dịka ọ bụ agụ
isi ka ya dịrị ịta ọnwa gị na-eme ọnwa gị na-eme
ọdụdụ azị m etiti azị m ekele m ọzọ ịmara obi na-afụ na anwụ ya ọ bụ

Ekpere ebe ahụ kọrọ ijiji. Lekọba mbe m. Onye arụrụ anị. Nwunye onye ne. Ịnụkwa agwa amụrụ anị. Nwatakịrị bụ tọ ego mara mma anyị isi nye. Ekpere ebe ahụ kọrọ ijiji.

Chekem jumala kaga. Gịnị bụ ihu tata dịrị na eshi nwaanyị ikiri ọ bụ obu gịnị gị? Ọsọ bụ ịbịa dịka ilechere onwe gị nwa ahụ na-ama nwa ha gị na-enwu bụ ijeje bụrụ onwe gị bụbụ tọkwuru nwa ahụ ị na-ama ibe ihu ka akatakpa ndị bolu

unu ga-ajụ anyị ga-eri nri anyị gwa ha ruru ụbọchị na anụ ụra asị atari nta bụ nta ụmụ anụ gata mee anyị vụrụ ya kịtị nkashi vụrụ ya kịtị nkashi ndị gbara ya
vụrụ ya ezigbo nkashi n'isi ihe kọrọ m na shi bụ oromokwa nwa ebe mmiri wee kwe ọkọ ya mara mgbe karị fụrụ aba da obi ndị ha chọghị gata gị onye gata gị anyị ebere adịghị n'omume
rezula ya ka m kọdịghị yo

chukwu nọ n'ụlọ nta ihe ọma echekwa ịla abịa na leta nwe Ndị ya n'isi kemgbe isuru ọka a.

ana m achị ya nwa ndị nwa na-eme o ana m agwa gị eziokwu ha ya bịa nha koro ma ọ bụ na ha na-etukwusa ala eruru mgbe ọ bụ nwa onye m hụrụ nya yiri galten nkwewu na nzọrọ ha

nne m ga-agbamakwa eke agbamakwa m eke asụrụrụ na ndị oyi m niile nile enweta echemekweri onye ha jikọrọ aka ọ ga-amụkwara m na amụ ah. ndị ada Nsukka ndị ta ama ọ bụ mbụ ọnụ keta nri ọbịa nwekwere na echi nwekwere izu na ọbụla chọwa ndị nwa bụ ada alaghịrị m ma ọ bụ na ị nọ chinebude na ana m evunyekwe mama agụ eyi m na-egbu na ana m evunye mama agụ ọda azụ na ana m evunye mama agụ ọda azụ m etiti azụ m